Alihamdulilayi bi an bɛna na kɛnɛ sigi kɛnɛ min ni a labɛnnen don SNGP ale fɛ ni a labɛnnen don ni u ni lamɛrikɛnw ka bolo di ɲɔgɔnma ye ni o ye USAID ye an kɛlen don ka baro kɛrɛnkɛrɛnnen sigi bi yaasa cogo min na aw minnu tulo b'an na nin waati in na a bɛ se ka faamuyali jɔnjɔn sɔrɔ sigida sɔrɔ ale boson cogo ni a donyɔrɔw kan walasa aw ni ne an bɛɛ lajɛlen ka se ka kunnafoni o kan o kɔnɔna de la maa welelen fila faamuyalenbaw olu bɛ an bolokɔrɔ bi sɔgɔmada in na a maa fɔlɔ o ye musa jara ye ale ye chef composante 1 ye projet in yɛrɛ kɔnɔna na ni o ye SNGP ye maa filanan o ye Bɔkari Kɔnde ale ye maire délégué ye ni ale de bɛ commission affaires économiques et financières la mairie du commune 5 ale kɔnɔna la eh, ni o de bɛ bɛn sɔrɔ nafoloko fɛn fɛn de bɛ commune 5 kɔnɔna la sa mairie kɔnɔ ale de sigilen bɛ o kama ayiwa o maa welelen fila olu de bɛ an bolokɔrɔ bi n bɛna ɲininkali fɔlɔfɔlɔ n bɛna tɛngu maa min na o de ye musa jara ye musa i bisimila an ka masala kɛnɛ kɔnɔ ayiwa musa aw ka fɛn yɛrɛ ye mun de ye sngp i bɛ se ka walawalali kɛ an lamɛnbagaw ni ne yɛrɛ an bɛɛ ka se ka faamuyali sɔrɔ a la fɛn min de don wa ah, merci ah, merci beaucoup a ye an wele a diyara an ye kosɛbɛ eh, n'an ko k'an bɛ sngp fɔ sngp ye eh, projet de sigilen sen kan mali ka gouvernement fɛ ni amerikɛnw ka dɛmɛjɛkulu ka eh, dɛmɛ ye usaid n'u ko a ma usaid donc sngp in eh, a dabɔra mun kama kun saba jɔnjɔn de b'a la a fɔlɔfɔlɔ ka se ka mali serivisidaw dɛmɛ ani kominiw ni sɛrikiliw ni rejɔnw u bɛ se ka jamajɛ nafolo baara ka ɲa cogoya min na n'an ko a ma gestion des finances publiques a filanan ka kumaɲɔgɔnya sinsin mali gouvernement central ani collectivités n'o ye kominiw ni sɛrikiliw ni rejɔnw olu ni ɲɔgɔn cɛ ani fɛnɛ gouvernement ni kominiw ani société civile n'o ye eh, population yɛrɛ ka représentants olu fɛnɛ ni ɲɔgɔn cɛ a sabanan o ye dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ka ɲɛsin eh, n'aw bɛ fɔ a ma ko cgsp n'o ye gouvernement ka cakɛda sigilen ye min bɛ se ka nafoloko sɛgɛsɛgɛ cakɛda tɔw la donc o fɛnɛ dɛmɛnen bɛ pour que u fɛnɛ u ka sɛgɛsɛgɛli a bɛ se ka tali kɛ eh, diɲɛ fan tɔw ka sɛgɛsɛgɛli cogo la n'an k'o ma les normes internationales en matière d'audit donc SNGP o ye nin de ye. ayiwa n hakili la an bɛɛ lajɛlen ye faamuyali sɔrɔ o kɔnɔna la. k'an sen. donc n hakili la an bɛɛ lajɛlen ye faamuyali sɔrɔ o kɔnɔna la eh, musa eh, bubakari kɔnde e ye meri ka cɛbɔ ye kɛnɛ in kɔnɔ bari e ye mɛri delege de ye ayiwa nafoloko min bɛ kɛ meri kɔnɔ e sigilen b'o fana ɲɛnabɔli n'o walanwalali kama ɔ n'i bɔra ka jara ka kuma lamɛn sisan a b'a yira k'a fɔ projet in yɛrɛ sigilen don jɛlenya ani tilennenya de kama bari a ye fɛn caman fɔ o b'o de kofɔ n ka faamuyali cogo kɔnɔna la ɔ sisan ne bɛna ɲininkali min sɛmɛ e la e min ye meri ka cɛbɔ ye kɛnɛ in kɔnɔ yan nɔ yali aw ka sɔrɔ aw bɛ sɔrɔda minnu kɛ aw ka meri kɔnɔna la a bɛ se ka aw yɛrɛ walanwalan ni o ye cogo di ka sigida bɔ nɔgɔ la bari n'i ko ka sigida bɔ nɔgɔ la a tɛ taa musaka kɔ awa domaine caman de fana bɛ yen taabolo caman de bɛ yen aw kan ka baara kɛ minnu kɔnɔ i bɛ se ka ne ni lamɛnbagaw lafaamuya o la aw ka ɲininkali diyara n ye n bɛ fɔlɔ ka sngp fo ka mali gouvernement fo ka usaid fo eh, nin laɲini nin bɛ an kominiw dɛmɛ de an ka se ka an ka sigidaw k'a yiriwa n'i ye yiriwa kofɔ dɔrɔn i ye musaka kofɔ an bɛna se ka an ka kominiw an ka sigidaw yiriwa cogo di a bɛ yiriwa musakaw farali ɲɔgɔn kan o musakaw u bɛ komini kɔnɔ ɔ ka musakaw n'o ye dugu yiriwa tɔn ye sigida yiriwa salen ye sa sigida yiriwa salenw ye olu sarali k'olu fara ɲɔgɔn kan sigida bɛ se ka yiriwa ni olu de ye sigida yiriwa salen mhm. i bɛ se k'o fɔ an ye nansarakan na wa o misali o ye taxe de développement local et régional n tun bɛ fɛ k'o de fɔ TDR parce que an y'a ye n'a fɔra maaw ye ko na TDR sara mhm. u b'a kɛ kɛlɛ ye mhm. o de dun bɛ kɛ ka sigida bɔ nɔgɔ la ayiwa n ye faamuyali sɔrɔ o la n hakili la lamɛnbagaw fana y'o yɔrɔ faamuya kosɛbɛ O kɔnɔna la sisan jara kɔn kɔnde bɛ fɛ ka min faamuya collectivitéw ka sɔrɔ ani bijɛ wari yali sira b'u ni ɲɔgɔn cɛ wa PDSEC ɔ waleya minnu bolodara k'a fɔ nin wale ninnu n'an ye nin kelen kelen fɛn fɛn kɛ an ka sigida a ka ca la a bɛ bɔ nɔgɔ la adamadenw bɛ lafiya sɔrɔ u ka sigida la ɔ o min ye pedesɛki ye ni pedesɛki dilanna n'i ko k'i b'a fɛ ka fɛn o fɛn kɛ ɔ a bɛ kɛ cogo min na i b'o fana boloda a bɛ kɛ ni musaka de ye o de kama musaka ko in ani pedesɛki u bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na ni dɔ tɛ yen dɔ tɛ se ka taa dɔ kɔ misali la i tɛ se ka dɔgɔtɔrɔso jɔ komini denw ka kɛnɛya kama k'a sɔrɔ musaka ma don a la o donc o yɔrɔ de la u bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na ɔ n bɛ fɛ ka ɲininkali min sɛmɛ la halisa kɔnde mhm. i ko a tɛ taa musaka kɔ komini ka bɔnɔgɔlali mhm. ɔ mais o baara ninnu kɔnɔna la yali aw bɛ mun ni mun de kɛ o baara ninnu kɔnɔna la mhm. eh, anw bɛ d'accord eh, an bɛ baara min kɛ o kɔnɔna la n'i y'a jate minɛ komini kɔnɔ anw fɛ yen komini cinq la mɛri ka dankan fɔlɔ musaka ko bɛɛ b'ale ka hukumu kɔnɔ n'o bɔra yen jɛkulu fana bilalen don sen kan sɔrɔ ni musaka ko bɛɛ lajɛlen na n'a bɛ f'o ma commission affaires économiques et financières ni ne y'o ɲɛmɔgɔ ye komini cinq la ayiwa an ye baara dɔw boloda ka wale dɔw boloda ka taama ka taa dugutigiw fɛ yen maa o maa n'i bɛ sɔrɔ hukumu kɔnɔ k'olu bɛɛ lajɛlen sigi k'u fara ɲɔgɔn kan ka komini ka sɔrɔ f'u ɲɛna ka komini ka yiriwa fɔ u ɲɛna k'a fɔ komini ka yiriwa dulonnen don sɔrɔ de la o sɔrɔ in o ye olu bɛ min di komini ma ɛɛ hali sisan sisan an kɛn bɛ ka denmisɛnnin bi duuru cinquante jeunes k'olu recruter k'olu ta n'ala sɔnna a ma yɛrɛ dɔgɔkun nata a lisi bɛ afficher olu ta bɛ kɛ mun ye an ye dɔ k'a la nka an bɛ fɛ ka halisa ka dɛngɛnɛya a la ka taa don komine bɔlɔn kelen kelenna bɛɛ kɔnɔ yɔrɔ o yɔrɔ de n'a bɛ bɔlɔn kelen kelenna kɔnɔ k'a fɔ ko sɔrɔ bɛ k'a la ka olu olu sɛgɛsɛgɛ ka olu resanse k'u kɛ gafe ye k'o di an ma donc an bɛ ka sɔrɔ nin k'a ɲini k'a fara ɲɔgɔn kan ten ɔ an ka komini fana san o san budget ni o dilan kuma sera an bɛ taa kinw kɔnɔ an ni dugutigiw n'a ka kankɔrɔsigiw ani diinɛ ɲɛmɔgɔw an n'olu bɛ sigi ka kuma u hami ye mun ye u b'o fɔ an ye n'an n'olu tilala an ni dugutigiw a n'a ka kinnadenw an bɛ sigi ka kuma n'o bɔra yen an b'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n'o fana bɔra yen tuguni an bɛ sɔrɔ ka lajɛba dɔ kɛ min tɔgɔ ye ko débat public o débat public bɛɛ de b'o la minnu b'an dɛmɛ an b'olu wele an ka dɛmɛjɛkulu an b'olu wele ka na kɛnɛ kan komini den bɛɛ bɛ wele ka na kɛnɛ kan maa lafaamuyalenba minnu bɛ komini kɔnɔ olu fana bɛ wele ka na kɛnɛ kan k'a fɔ ayiwa ɲinan san wɛrɛ min bolodalen filɛ komini kɔnɔ a filɛ nin ye a musaka o filɛ nin ye donc an bɛ ka olu siraw de taama taama yaasa ka se ka musakaw fara ɲɔgɔn kan ka don komini ka yiriwa la ayiwa monsieur Kɔnde n hakili la ne ni lamɛnbagaw an bɛɛ ye faamuyali sɔrɔ nin yɔrɔ in na bari n'i tun ye ne yɛrɛ ɲininka ne b'a fɔ n ko baara wɛrɛ tɛ mairie la dugukolo feere kɔ mais i ka kuma in kɔnɔna la mhm. n y'a dɔn k'a fɔ aw bɛ fɛn caman kɛ aw sen bɛ fɛn caman na mhm. ni o ye komini kalanko mhm. kɛnɛyako ani a lakanda siraw o n'a ɲɔgɔnna ɲɔgɔnnaw donc n ye faamuyali sɔrɔ o la ɔ kumakan jumɛn de b'e bolo sisan ka fara ɲininkali fɔlɔ in kan n bɔra ka minnu site sa ni o ye kɛnɛya ni kalanko ni sigida saniya n'a ɲɔgɔnnaw ye aw ka musaka taabolo kɔnɔna la halisa eh, an b'a fɔ halisa k'a fɔ mhm. fosi tɛ kɛ dugu tɛ se ka yiriwa mhm. ni musaka tɛ an y'a fɔ sisan i ka dɔgɔtɔrɔso jɔ musaka de don i ka kalansow jɔ musaka de don sigida ka sanuya banajuguw ka ta ka bɔ mɔgɔw kan musaka de don adamadenw ka se ka taakaseginw kɛ musaka de don o hukumu kɔnɔ fo komini denw k'a dɔn k'a fɔ u bɛ sigida yiriwa salen min sara a bɛ tila ka segin olu yɛrɛ de ma a tɛ d'i ma k'i k'a bila i ka jifa kɔnɔ dɛ nka i n'a ye a bɛ d'i ma n'i taara dɔgɔtɔrɔso n'i ye dɔgɔtɔrɔso ye o y'a dilen i ma n'i y'i ka bɔlɔn kɔnɔnaw furalen ye ɲaman t'i da la o y'a dilen i ma n'i y'i den taalen ye kalanyɔrɔ la a bɛ kalan kɛ kalanso ɲuman kɔnɔ a sigilen don sigilan ɲumanw kan mɛtiri b'a kalan o y'a o y'i ka wari lasegin de y'i ma sariya yɛrɛ ko ko n'i y'i ka sigida yiriwa salen sara ni e m'a nɔ ye e nimisi ma wasa k'i ka taa ka taa mɛri ɲininka a monsieur le maire ne kɔni bɛ n ka sigida yiriwa salen sara a tamasiyɛn a seere filɛ ni mɛri ye jaabi min d'i ma n'o ma bɛn i ma fewu k'i bɛ se ka taa procureur fɛ yen hmm? procureur bɛ maire wele k'a ɲininka a tɛ tɛmɛ o kan dɛ mais sigiden kelen kelen wa wali kelen sigidenw bɛ kɛ jamakulu de ye parce que nin yɔrɔ in nafa ka bon an k'a walawala an ka nɛn don a kuma ni ɲɔgɔn cɛ inshallah sigi sigiden mhm. kelen kelen de ko don misali la ne mhm. san o san mhm. n ka dugu yiriwa salen n b'a sara ni n y'a sara ne nimisi ma wasa ne ɲɛ tɛ foyi la ni e y'a kɛ ten jara y'a kɛ ten maa wɛrɛ y'a kɛ ten bɛɛ ko bɛɛ k'i ta sara n'o tɛ ne kelen ta tɛ se ka hali wuluwulu sen o han tuma dɔ an saba ta faralen ɲɔgɔn kan o tɛ se ka hali ka sira mɛtiri kelen dilan o nka n'i y'a ye k'a fɔ sanuya t'i ka sigida la kɛnɛya t'i ka sigida la kalan tɛ ka k'i ka sigida la kalanso ɲumanw tɛ yen i bɛna mɛri ɲininka sariya de ko ten ko wa ko n'ale ma se ka fɛn f'i ye ka fɛn yir'i la min b'i nimisi wasa k'i ka taa procureur fɛ yen procureur k'a wele k'a ɲininka alhamdulilayi o b'a jira k'a fɔ nin baro in a nafa ka bon kosɛbɛ bari nin bɛ kɛ sababu ye ka sigidenw kunnafoni u k'a dɔn k'a fɔ u ka nafolo min n'u b'a sara ni o de ye takisi ye a bɛ bɔ u yɛrɛ de kama a tɛ di monsieur le maire ma mm. a tɛ di maa wɛrɛ ma mm. a bɛ di olu yɛrɛ ka sigida de ma mm-hmm. hakilila masala in a nafa ka bon mm-hmm. ayiwa yan'an ka don ɲininkali filanan kɔnɔ monsieur jara e bɔra ka monsieur kɔnde ka kumakan bɛɛ lamɛn sisan ɲininkali fɔlɔ kan ɔ farankan b'e bolo ka fara o kan wa vraiment merci beaucoup eh, kɔnde ka kumaw min tun bɛ ne bolo ka fara kan a fɔlɔfɔlɔ ye eh, hakilila faamuyali min sɔrɔla kɔnɔ fɔlɔ k'a dɔn k'a fɔ nafolo min bɛ bɔ a bɔkun tɛ mɔgɔ ko ye a bɔkun ye sigida ko ye o faamuyali in ye faamuyaliba de ye i n'a fɔ yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na dugudenw ka bɔ min kalama filanan n bɛ min fɔ a bɛ ka fɛn o fɛn fɔ sariya de y'a fɔ kɔnde ka kuma tɛ population ka kuma tɛ sariya de ye nin bɛɛ lajɛlen wajibiya mɛri ma k'a wajibiya k'a fɔ i n'a fɔ a ka kuma kɔnɔ n'u bɛ na ka n'u ka bolodali kɛ san bolodali kɛ u ka tagama u ka se duguladenw ma u k'a dajira u la k'a fɔ an bɛ fɛ ka nin ni nin ni nin ni nin ni nin de kɛ wa o fɛn o fɛn bɛ kɛ i bɛ taa sɔrɔ a b'u ka san duuru bolodali sɛbɛn fana kɔnɔ n'u b'a fɔ o ma ko pedesɛgi donc a kan ka jira k'a fɔ a pedesɛgi kɔnɔ nin min bɛ yen an bɛ fɛ k'a kɛ ɲinan donc a bɛ ta k'a bila o san sɔrɔ n'o musaka bolodali sɛbɛn kɔnɔ n'u b'a fɔ o ma ko bidijɛ donc o de bɛ jira bɛɛ la u bɛ yala ka se bɛɛ ma a y'a fɔ u bɛ taa dugutigiw fɛ yen u bɛ jama lajɛrɛ u bɛ tila ka deba pibiliki kɛ anw yɛrɛ ka dɛmɛ caman bɛ o deba pibiliki in de kan komi an y'a ye deba pibiliki bɛ kɛ tuma dɔ la mɛriw b'a fɔ k'a fɔ u bɛ mɔgɔw wele mɔgɔw tɛ bɔ tuma dɔ la mɔgɔw b'a fɔ k'a bɛ kɛ u tɛ bɔ a kalama anw de y'a laɲini sisan an ka se ka a latɛmɛ an ka arajow ni an ka mediaw fɛ bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ u le c'est-à-dire wajibi don a ka kɛ donc u kan ka bɔ ka taa a lamɛn dugudenw k'a dɔn dugudenw k'a dɔn k'a fɔ ko bolodali wagati sera donc vraiment moi je pense que kɔnɛ kɔnde ka kuma a diyara ne ye kosɛbɛ ne bɛ a sɔn ji la dɔrɔn Eh, ali bi vraiment a bɛ n fari foni a bɛ a bɛ fari foni ni b'a yira k'a fɔ vraiment an ka baara tɛ fu ye nafa de b'a la wa an bɛ k'a kɛ mɔgɔ minnu ye a u fana b'u tagafan dɔn i n'a fɔ commune 5 n'a ɲɔgɔnnaw eh, merci beaucoup ne ni lamɛnbagaw an bɛ faamuyali sɔrɔ o la Ayiwa an bɛ tɛmɛ ni an ka baro ye halisa bari baro in a nafa ka bon kosɛbɛ ɛɛ monsieur Kɔnde an ma fara ɲɔgɔn na fɔlɔ dɛ n bɛna ɲininkali min sɛmɛ i la sisan nɔ yali aw yamaruyalen don sigida kɔnɔna la ka sɔrɔ fɛn jumɛnw ɲini k'u fara ɲɔgɔn kan n'an k'o ma ka ressources mobiliser n'a mobilisera fana n'a farala ɲɔgɔn kan a kan ka don da jumɛn ni da jumɛn fɛ i bɛ se k'o walawala an ye wa awɔ n bɛ se ka n da don a la bisimila ɛ sariya ko ko komini a bɛ se k'a hakili jagabɔ fɛn o fɛn bɛ se ka sɔrɔ lase a ma ka o wale boloda hmm? i bɛ se k'i ka denbaya balo cogoya o cogoya la an kan bɛ balo cogo ɲuman ma i bɛ se k'i ka denbaya balo cogoya o cogoya la i bɛ musaka sɔrɔ ka n'i ka denbaya lahinɛ k'a labalo cogo min na i b'o ɲini komini fana meri fana bɛ ten o de kama an filɛ nin ye n y'a f'i ye cogo min sigida ka yiriwa salen bɛ yen ɛnpo fana bɛ yen tuma dɔw n bɛ ka n da don gɛlɛyanin dɔ la tuma dɔw la population yɛrɛ b'o olu olu kɛ kelen ye k'a sɔrɔ olu tɛ kelen ye ko a an ye impôt sara impôt n'a taa yɔrɔ don i bɛ yɔrɔ min na fana i bɛ meri ka yɔrɔ de la i bɛ k'a kɛ meri ka dugukolo de kan i bɛ ka wari ɲini yen i ka o sɔrɔ in dɛ k'i ka dɔɔni dɔrɔn de b'o la k'o di mɛri ma dugu ka se ka komini ka se ka yiriwa donc an bɛ musakaw ɲini salenw b'o la suguw b'o la bitikiw b'o la eh, i ɲɛ bɛ sɔrɔ sɔrɔda o sɔrɔda bɛ komini kɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yɛlɛmali kɛ ka dɔrɔmɛ kɛ dɔrɔmɛ fila ye meri kan ka taga i yɔrɔ la meri bɛ t'i yɔrɔ la ka taa ka dɔɔni ɲini i ka na ka tɔrɔmɔɲɔni di meri ma i ka na ka tɔrɔmɔɲɔni di meri ma a k'a kɛ k'i yɛrɛ yiriwa a k'a kɛ k'i yɛrɛ yiriwa parce que ni komini yiriwara i fana yiriwara n'i y'a jateminɛ o misali la i m'a ye ni gudɔrɔn dara bɔlɔn min kɔnɔ ɛ mɔgɔw bɛ se ka chambre dɔw yɛrɛ u ka soden dɔw yɛrɛ datigɛ k'o kɛ magasin ye tabalininw bɛ bɔ n kɔrɔ ten ka sigi ɔ y'a dɔn gudɔrɔn dalen o de y'a to e ye nin kɛ sisan e ye sɔrɔbolo dɔ sɔrɔ e gudɔrɔn e sababu la e sɔrɔbolo dɔ sɔrɔ gudɔrɔn sababu la donc fɛn min ye gudɔrɔn in da e ka kan ka dɔɔnin d'o ma voilà a faamuyara a faamuyara hakili la faamuyali sɔrɔla nin yɔrɔ in na bari i y'i da don yɔrɔ dɔ la sisan mhm. k'a fɔ impôt o y'a dama cakɛyɔrɔ ye mhm. meri y'a dama cakɛyɔrɔ ye mhm. ɔ ni da donna a la k'a walawala baro in sen fɛ ne hakili la a nafa ka bon kosɛbɛ a bɛ kɛ sababu ye ka sigida kɔnɔmɔgɔw k'u kunna sirilen bɔ donc halisa an bɛ an lamɛnbagaw hakili lajigin k'a fɔ an ni projet sngp an ni olu de bɛ nin masala in na k'a kɛ k'a sɔrɔ lamɛrikɛnw ka kɔkɔrɔmadonni fɛ ni o ye usaid ye maa fila min b'an bolokɔrɔ o de ye monsieur jara ye musa jara ni ale yɛrɛ composante mali sngp ye ani ka fara e bɔkari kɔnde yɛrɛ kan ni e bɛ commune cinq mairie tɔgɔ la kɛnɛ in kɔnɔna la ayiwa jara a bɔra ka kumakan fɔ ni fara na ni t'i bolo o la an bɛ tɛmɛ ni masala tɔ ye bɔn n bɛ fɛ ka yɔrɔnin dɔ pereperelatigɛ

ka se ka eh, salen dɔw sigi hakili la a ka kuma b'o de kan donc k'o pereperelatigɛ k'a fɔ impôt in kɔfɛ o t'a yira k'a fɔ ko impôt la mairie tɛ dɔ sɔrɔ dɛ mairie bɛ dɔ sɔrɔ parce que décentralisation nana dɔrɔn gouvernement ye impôt dɔw di mairiew ni cerclew ni régionw ma directement donc olu la an bɛ se k'a fɔ tdrl b'o la fɔlɔ tdrl gouvernement de tun b'a ta mais sisan a bɛɛ lajɛlen dira kominiw ni région ni cerclew ma taxe voirie b'o la o bɛɛ dira mairie ma taxe sur les vélos an b'a fɔ min ma ko nɛgɛso taxe baganw taxe fɔlɔ gouvernement de tun bɛ nin bɛɛ ta mais bi bi in na gouvernement y'a tila tila eh, mairie eh, kominiw ni cerclew ni régionw cɛ n'a bɛ fɔ olu ma ko collectivité territoriale mais o tɛmɛnen kɔfɛ sugu kɔnɔ mairie bɛ se ka taxe dɔw sigi ou bien ni saniya ta fanfɛla la a bɛ se ka taxe dɔw sigi n'an b'a fɔ o ma redevance donc olu mairie yɛrɛ b'o ta directement mais a bɛɛ lajɛlen bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jamana wagandeba kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko trésor public parce que wari min bɛ sara an ka bila an kunkolo la a tɛ taa mɔgɔ si ka pɛsi pɔsi kɔnɔ kɛsu tɛ meri la k'a bɛ taa bila yen a bɛɛ bɛ taa bila jamana yɛrɛ ka wagande de kɔnɔ n'o k'o ma ko trésor public f'an k'o bila an kunkolo la. I ka o kuma sɔn ji la. Voilà. Bari i mana wari fɛn fɛn sara mairie la. Voilà. trésor ka quittance quittance ye min ye, o de wa, bɛ di i ma i y'a faamu. donc o kan ka jira sigidenw na Mhm. k'a fɔ wari in tɛ ka di monsieur le maire ma a tɛ ka di maa si ma a bɛ ka taa faso kɛsu de kɔnɔ ka tila ka e yɛrɛ nafa ni a ye ka sigida la i y'a faamuya ayiwa tangara baro in nafa ka bon i y'a kosɛbɛ. faamuya wala Ok. o yɛrɛ de don ayiwa bisimila Mhm. an bɛ se ka tɛmɛ n'an ka an bɛ se baro ka fɛ. continuer ayiwa monsieur le maire n tɛ munumunu ka ɲɛsin e ma aw bɛ nin musaka minnu sɔrɔ mhm. n'a b'o ɲini komini kɔnɔ mhm. yali aw b'u sɔrɔ cogo di mhm. gɛlɛya fana bɛ a sɔrɔli la wa i bɛ se k'o walawala bari fɛn o fɛn diɲɛlatigɛ in kɔnɔ nɔgɔya ni gɛlɛyaw b'a la i bɛ se k'i da don o la an ye bisimila nin kuma yɛrɛ diyara an da kɔnɔ nɔgɔya tɛ nin ko in na koyi kana fɔ dɛ a ko ka gɛlɛn dɛ ala kan'a gɛlɛya an bɛ se k'a fɔ ala kuma min ala k'a nɔgɔya ɛɛ gɛlɛyaba de b'a la sabu ɛɛ sigidenw i b'a fɔ i y'a fɔ cogo min na kominidenw u k'a b'u yɛrɛ la k'a fɔ k'u b'u ka salen sara an ye nin dɔw fɔ ɔ n'i y'a lajɛ gwa o gwa kɛmɛ wɔɔrɔ kɛmɛ wɔɔrɔ san kɔnɔ ko ni muso ye san bi wɔɔrɔ sɔrɔ ɛ bangera ni muso ye bangeko naani kɛ den naani b'a bolo ale tɛ a sara ni mɔgɔ min ye san bi wɔɔrɔ sɔrɔ e t'a sara lakuru a kɛra sɔrɔdasi ye sa o a kɛra gendarme a kɛra polisi ye o finitigi min ma jala da recrue n'a bɛ f'o ma ko lakuru o t'a sara kalanden min bɛ kalan na ekɔliden o t'a sara o bɛɛ bɔlen kɔ a la y'a dɔn tɔba tɛ yen dɛ tɔba tɛ yen fo n'a kɛra gatigikɛw yɛrɛ ye sa kɛ donc n'i ye misali ta an ka komini kɔnɔ komini 5 la an y'a fanba to yen 200 miliyɔn miliyɔn kɛmɛ fila k'o boloda nka i b'a dɔn an bɛ joli sɔrɔ miliyɔn kɛmɛ fila la an bɛ miliyɔn mugan dɔrɔn de sɔrɔ eh, bɛɛ bɛ yen bɛɛ bɛ yen Eh, commune 5 yɛrɛ kɔnɔ quartier joli bɛ yen. commune 5 bɛ maa ba bi wɔɔrɔ ani dɔɔnin na. Hmm? kin min b'a kɔnɔ kin seegin de don. miliyɔn kɛmɛ fila foyi tɛ sɔrɔ miliyɔn mugan kɔ. mais monsieur le maire yanni an ka taa ɲɛfɛ ee eh, aw ma fɛɛrɛ tigɛ wa walisa cogoya min na. Ee komini kɔnɔmɔgɔw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ ni o de ye k'u sensibiliser parce que timinandi bɛ nɔ bɔ ko la n'i y'a jateminɛ komini kɔnɔ muso jɛ jɛkulu bɛ yen ɔ n'i dun ko du i ko muso n'i ko sigida i ko muso n'i ko jamana i ko muso yali ni anw musolakaw lafaamuyara ka ɲɛ a tɛ kɛ sababu ye ka wari in sɔrɔli nɔgɔya wa o ye tiɲɛ i b'a dɔn mairie ni population bɛ cogo min na a b'i ko min fɔ nasɔngɔbɔla man'a fɔ tobilikɛla ye ko tobili kɛ a ka diya n k'a dun fɔlɔ n ka sɔrɔ ka nasɔngɔ bɔ ee tobili bɛ kɛ du kɔnɔ nasɔngɔbɔla ni sogotigi tɛna sogo di juru la aa a ma nɔgɔn dɛ i ye min fɔ an kɛlen bɛ k'o boloda n'an b'a fɔ an y'a fɔ o ma ko mobilisation sociale o projet b'an bolo a fanba bɛna tintin musow ani denmisɛnninw kan n'a bɛ fɔ o ma ko jeunes o campagne de mobilisation sociale mairie commune 5 y'o boloda o bɛna daminɛ komi nin waati ninnu a bolodali ani waati minnu donna ɲɔgɔn na baara ma nɔgɔn n'o tɛ hari an y'a a jate fana k'a fɔ a boloda k'a fɔ an bɛna brigade environnemental dilan o brigade environnemental nin o ka ko o bɛ tali kɛ fɛn fila kan komini ka sanuya sanuya ka kɛ sababu ye ka musaka ladon i y'a faamu komini ka sanuya sanuya ka kɛ sababu ye ka musaka ladon o la komini bɛ yiriwa cogo di i ɲɛ b'a la wuluwulu fɛn fɛn bɛ kinw kɔnɔ mɔgɔw ka so sariya ko hali n'i ka du ye mɛtiri kare kelen ye ko i ka wuluwulu kan ka k'i ka du kɔnɔ wuluwulu man ka kɛ nbɛda kɔnɔ mɔgɔw bɛ na sisan n'u b'a fɛ ka so jɔ u bɛna bɛlɛ to walima ka cɛncɛn to ka fara to kare kɔnɔ yamaruya t'u bolo n'a bɛ f'o ma autorisation mɔgɔw b'a fɛ ka furusiri kɛ u bɛ sin ka na ka na basi turu sira camancɛ la yamaruya sɛbɛn t'u bolo n'a bɛ f'o ma ko autorisation mɔgɔw bɛ mobili jɔ kare kɔnɔ dɔgɔkun kalo san yamaruya t'u bolo i y'a faamuya olu n'u ɲɔgɔnnaw an y'o fana boloda pour que ka se ka taa musaka ɲini ka na n'a ye komini ka se ka yiriwa nin fɛnw bɛ komini sɛnki meri bolo ni ala subahana wa taala jɛnna n'a ye fɛn min b'an kunna sisan n'o ye bana jugu in ye ala k'o ta ka bɔ an da la n'ala y'o kɛ o tuma komi an bɛ yan aw yɛrɛ bɛna o waleyali ye terrain kan fɛn min ye musow kɔni ye an bɛna an sinsin olu kan ani jeunes an ka campagne de mobilisation sociale kɔnɔna na inchallah donc monsieur le maire e bɔra ka walawalali min kɛ sisan ni ne ni lamɛnbagaw ye faamuyali sɔrɔ a la mhm. o kɔrɔ an bɛ taa basi turuli min kɛ siraden kan ka kɔɲɔ sigi mhm. musakabɔ de bɛna don a la wa an b'an ka mɔbiliw stationeli min kɛ kare kɔnɔ ka mɛn yali musaka bɔ de bɛna don a la parce que a yɔrɔ in a nafa ka bon i y'a fɔ mais a bɛna kɛ kɛcogo jumɛn na a bɛna waleya waleya cogo jumɛn na a ka kan i k'a walawala bari an b'aw ka musaka sɔrɔ cogo de kɔnɔna la a gɛlɛyaw n'a nɔgɔyaw ɔ kuma in bɔra o kɔnɔ i bɛ se ka walawalali di c'est l'occupation du domaine public ne ta tɛ o bɛɛ lajɛlen de ta don n'a ma ɲɛ k'o bɛ bila e ka hukumu kɔnɔ waati dɔ kɔnɔna la mhm. fɛn dɔ bɛ e kan k'o kɛ dɛ donc i b'o sariya sɛbɛn min ta mhm. a caya n'a dɔgɔya mhm. i ka kan k'a kɛ sariya ko ten i ka kan k'a kɛ i bɛ autorisation de ta ɔ a mana kɛ cogo cogo koro nɔnsi kɔni bɛ yɔrɔ min a b'o o fari de da o n'an b'a baaraw kɛ an b'a jate minɛ fana an ka population bɛ cogo di komi an tɛna don o détails la yan population ka bɛ cogo di an bɛ kuma ɲɔgɔnyaw de kɛ fɔlɔ k'an bɛ kuma ɲɔgɔnyaw de kɛ an ni population cɛ k'a ɲini k'u lafaamuya u k'a dɔn nin ni nin ni nin de bɛ tan ne fana kan ka nin nin nin kɛ a man kan ten nka n'i y'a lajɛ hali adamadenya yɛrɛ la dɔrɔn e e bɛ se ka na ten dɔrɔn ka na bɛlɛ to kare kɔnɔ a cɛ man ɲi dɛ donc an n'u bɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ni ala sɔnna a ma an bɛ sɔrɔ an bɛ sɔrɔ k'a kɔnɔ sigida bɛ lafiya kɔnɔ e min fana bɛ k'a kɛ i bɛ k'a kɛ sariya kɔnɔ bɛɛ bɛ lafiya Hakili la an lamɛnbagaw ye faamuyali sɔrɔ monsieur Kɔnte ka nin kumakan na monsieur Jara aw minnu ye dɛmɛjɛjɛkulu ye ɔ ni kumakan min bɔlen filɛ ne hakili la a bɛ dɛmɛbaga nisɔndiya dɛ ba ko n dɛmɛ ka wara la y'a sɔrɔ kun b'i yɛrɛ bolo a bɛ komi meri b'a fɛ ka kunfan ta kɔsɛbɛ ɔ farankan ɲɛ b'i bolo ka fara kuma in kan merci vraiment ne kɔni ne nisɔndiyalenba don bi ne nisɔndiyalen don parce que anw yɛrɛ ka laɲini na ɲinan an y'a ɲini ka baara kɛ ni komini sɛngi ye wa baara in eh, a fanba bɛ kɛ mobilisation de ressources kan n'o ye musakaw bɛ se ka labɔ cogoya min eh, n bɛ segin ka ntalen kan ko n'i y'a mɛn a ye n'an dɛmɛ k'an ka wara faga a kunkolo b'i bolo eh, a hakilina b'olu yɛrɛ la deja an y'u ka ko caman ye sanni an ka gɛrɛ ɲɔgɔn na an y'a ye u bɛ sira min kan a dɛmɛ ka nɔgɔn a bɛ ka nin fɛn o fɛn fɔ olu ka fɛn dilannen tɛ sariya de ko ten k'a fɔ meri ka sɔrɔda ye nin ye a sariya sɛbɛn bɛ yen caman b'a fɔ loi 036 2011 n'i y'a fɔ collectivité fɛn o fɛn na u b'a bɛɛ ɲɛf'i ɲɛna a takisiw bɛɛ sitelen don mhm. komini bɛ se ka sɔrɔda kɛ nin bɛɛ la mhm. mais a y'a fɔ cogoya min na gɛlɛyaw fɛnɛ b'a la o ye mɔgɔw yɛrɛ ka lafaamuyali ani fɛnɛ kɔmaseginbaliya bɔn ala barika la anw yɛrɛ y'a jateminɛ k'a fɔ komini sɛngi na kɔmasegin bɛ kɛ sisan kalo wɔɔrɔ kalo wɔɔrɔ an b'u ye u bɛ tɛmɛ arajow fɛ bɔn u nana ka na dɛmɛɲɔgɔnya la vraiment a bɛ baara nɔgɔya anw bolo donc o de y'a to vraiment eh, a ka bi mansala ye a dabɔra anw de kama anw de y'a laɲini mais anw nisɔndiyalenba don a ko la u bɛ na nin fɛn o fɛn kɛ parce que gɛlɛya fɔlɔ tun ye mun ye fɔlɔ mɔgɔw bɛ bali k'a ye takisi sigira i t'a dɔn a bɛ mago mun ɲa i t'a dɔn kun mun na a kɛra mais déjà olu yɛrɛ bɛ k'a laɲini ka mɔgɔw wɔrɔ surtout campagne de mobilisation à travers les jeunes et les femmes o ye koba dɔ de ye n'u tɛmɛna musow ni denw fɛ denmisɛnninw fɛ k'a ɲɛfɔ ne hakili la n'olu sɔnn'a ma nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ olu de kama tedrɛli dɔrɔn tɛ takisi ye mɔgɔ caman hakili la ko tedrɛli dɔrɔn don tedrɛli dɔrɔn tɛ takisi caman caman ani redevansi caman caman de bɛ yen anw yɛrɛ jateminɛ dɔ kɛ wagati dɔ la an y'a ye n'i y'a sigi kɛmɛ kɛmɛ sara la kominiw yɛrɛ bɛ min ɲini yɛrɛ a tɛ tɛmɛ mugan kan a tɛ tɛmɛ o sɔrɔli ye baara ye lafaamuyalibaliya don n hakili la baro in bɛna kɛ sababu ye voilà. komini denw yɛrɛ ka wuli n'u yɛrɛ ye voilà. ka se mɛri ma ka taa sarali kɛ ka taa sarali kɛ a dabɔr'o de kama voilà. donc sensibilisation an ka laɲini y'o de ye bɛɛ k'a faamuya k'a fɔ ni fɛn o fɛn bɛ sara a bɛɛ bɛ dabɔ olu yɛrɛ ka lafiya de kama o ye kelen ye filanan olu fɛnɛ mɛri ka baara k'u ye wajibiya de don olu de y'u suganti a ye na a ye na an ka jam a ye na an ka sigida labɛn n'a na a ye n ka sigida yɔrɔ mɛri tɛna wari bɔ a pɔsi kɔni kɔnɔ k'a fɔ k'a bɛ baara kɛ donc wari min bɛ k'a ye o wari kelen anw de bɛ jɛ k'a kɛ normalement an kan ka wari hali n'o y'a sɔrɔ sariya tɛ an kan ka wari fara n'a ma ɲa hali gwatigikɛ yɛrɛ kɛ pour que a ka se ka gwa ta n ko bɛɛ b'a dɛmɛ de fo hali fɔlɔfɔlɔ la n'i y'a mɛn gwatigikɛ gwatigikɛ a bɛ jɛ ka foro min sɛnɛ n'a ka nafolo bɛ b'o de la bon c'est la même chose an kana ko compliqué ne hakili la vraiment commune 5 hakilina minnu bɛ yen ni u ma dɛmɛ a la u kan ka dɛmɛ n'u bɛ ka dɛmɛ dɔ kan ka fara a kan o de ye anw yɛrɛ ka motivation ye halisa ala ka faamuyali ko ɲuman di an lamɛnbagaw ma commune 5 kɔni tiɲɛ la ne yɛrɛ b'u fo ne y'a sigiden dɔ ye alhamdulila eh, a ye wuluwuluko min fɔ mm. waati tɛmɛna mɛri dɔw nana n tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ plateau in sanfɛ mm. o yɛrɛ donna gwa bɛɛ kɔnɔ bɛɛ ye warini dɔ sara sara u ye fɛɛrɛ kɛ ka bɛɛ ka wuluwulu bila a ka so kɔnɔna la donc o ye fasoden ɲumanya ni baara ɲuman kɛ de donc o b'a jira k'a fɔ commune 5 mɛri hakilina ɲuman b'u la u kan ka dɛmɛ e congé de maternité banna n bɛ baara daminɛ bi patron jiko don wa Comment ça l'eau E kɔni t'a fɔ k'e ye su bɛɛ ban robinet da la k'e ma ji sɔrɔ. Ah patron, vers minuit, j'ai eu sommeil. L'eau n'était pas encore là et j'ai dormi. Sɔgɔmada in na, Alima ko ne ma ko ji nana 2 heures du matin k'a tigɛra 4 heures tuma. Eh Ala, n'i bɛ mɔgɔ kɔnɔna jugu ɲini, mɔgɔ kɔnɔ finnen, n'i tɛmɛna nin dennin na i t'a ɲɔgɔn wɛrɛ sɔrɔ. N'i tun y'a dɔn i tɛ n ka baara kɛ, e tun t'a fɔ n ye. I patron, kɔnɔnajuguya tɛ ko ye. I sama ka bɔ n da la.

patron walayi fantan ni mɔnɛ ɛ eh, nin si man jugu koyi fo ka tila ka kɛ fantan ka baarakɛden o de ka jugu ni nin bɛɛ ye ee janko an bɛ funtenibɔba tile min na nin ji tɛ na worobinɛ fɛ fiyewu a bɛ na fitini fitini quartier minnu bɛ kulu duguma olu bɛ ji sɔrɔ an minnu bɛ kulu sanfɛ anw tɛ ji sɔrɔ ala yɛrɛ la surɔ 23 heures ne ko n bɛ taa so tuma min na o ma nɔgɔya dɛ ne taara n sen talon gabakurun na ne hakili la n ko patɔrɔn de ye kuran faga ne ko n bɛ kuran mɛnɛ dɔrɔn n hakili nana jigin a la ka fɔ o cɛ nana kuran tigɛ nka n b'a dɔn a tɛna kɛ komi fɔlɔ la ta bawo fɔlɔ la ta u nana kɔntɛri yɛrɛ de bɔgɔti taa zɛrɛ bi naani na sangalajan ɲaami patron ka kɛ juma kelen ye ee ala ni kira taa sa n'i ye min sɔrɔ i k'a ko ye ne ko maa jumɛn de bɛ dugu in kɔnɔ telefɔni saba saba tɛ maa min bolo telefɔni saba saba de b'a bɛɛ lajɛlen bolo cɛ n b'o de f'i ye koyi telefɔni ko in ma na ɲuman kama dɛ awɔ ɛ n ko kalo tɛmɛnen ne tun bɛna n furumuso kɔnɔman falen jɛ a ka peseli kɛ wari la ko n bɛ t'o don keredi la aa nka o kɛlen tun bɛna kojugu kɛ n yɛrɛ la dɛ eh, n furumuso ani n woloden ka kɛnɛya han bon a filɛ a filɛ je vais acheter des crédits alors que ma batterie est presque à plat Il va falloir partir chez Madou, histoire d'avoir un peu de jus, quoi. Eh, eh, eh, patron, hein? an yɛrɛ hora. Ah, payi, o diyara n ye. Eh, eh, a bɛ komi ne tun tulo bɛ den kasikan na. Awɔ. Taa i ka taa lajɛ. Awɔ. I k'a ka kusi falen. Awɔ. I k'a ka bibɔrɔn dilan. Eh, patron, ne de t'a dɔn ne bɛna baara kelen min kɛ nin baaranin fila la o. Eh, cogo di tan? Ji tɛ yen o. Ji tɛ yen? Ayi. Hɔn. Prends 20 francs.

a filɛ ala barika kɔni na n ye denkuranin sɔrɔ nka o t'a ko bɛɛ lajɛlen ye dɛ ɛ den ka nɔnɔ ko o fana nɔgɔyara ala tala fɛ awɔ kɛ a ba bi baara la ale ba kelen pe de bɛ du in kɔnɔ nɔ min bi sara ta kalo la nka o tɛ se k'a bɛɛ ɲɛnabɔ dɛ den bolo ka kan ka ci o tɛ taa musaka bɔ kɔ a tɔgɔ ka kan ka sɛbɛn lɔkɔli la o tɛ taa musaka bɔ kɔ ɛ n'a yɛrɛ tilala kalan na yala a bɛna baara sɔrɔ wa ɛɛ nin bɛɛ ye kɔfɛ ko ye an k'a to tan min ka gɛlɛn sisan sisan o de ye ne ka taa n ka so journal ɲini ka n ka so nimoro composer ɔ ni n gaɲɛna bi n tɛna ji karitɔn kelen san ka bila so kɔnɔ eh. dugutigi e fana bɛ anw jɛ ji la wa ayi ne b'a dɔn adamadenya tɛ taa ji kɔ ne tɛ se k'aw jɛ o la cogo si la

diɲɛ don o don kunu ka fisa bi ye han a filɛ ɛɛ ji tɛ yen saniya tɛ yen yeelen tɛ yen yɔrɔ kɛnɛya ko kuma kɔni tɛ o. Il paraît que l'appareil de production d'eau marche avec l'électricité et avec beaucoup de pannes. Eh, dugutigi ala kama sabali sa. O n'a ta bɛɛ, u kɔni bɛ se ka na ji d'an ma ni citerne ye. Eh patron, jɔn b'o sara? Eh sani k'i ta kɛ kuma caman caman i tɛ tɛmɛ ka taa den lajɛ. Allez. L'eau est une source vitale. Ni ne ye an ka badawolow tiɲɛ cogoya ye a tɛ tɔsi to ne la. Ɛɛ dugutigi i ma ye wa jamana in yɛrɛ de jɔrɔ bɛ ne la. Ɛɛ cogo di? Nous voulons faire le développement en pièces détachées. Ee cogo di? Ɛ regarde au Mali c'est le ministère de l'énergie qui gère l'eau.

e eh, ala ni magara den golo la a jɔlen bɛ to i n'a fɔ bɔgɔ fasa eh, ayiwa eh, dugutigi o t'a ko bɛɛ bannen ye sa o kɔrɔ tɛ ko den in farikolo ji bɛɛ banna pewu an ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la dugutigi wari bɛ e bolo k'a juru don ne la wa patɔrɔn n'an taara n'a ye dɔgɔtɔrɔso la f'an ka wari sara de dɛ n'i y'a sɔrɔ an ka csref ko kun ɲɛnabɔlen don ee an kun bɛ sin n'a ye yen nɔ yɔrɔnin kelen nka sira ko de do koyi sira ɲuman tɛ yen an bɛ dɔgɔtɔrɔso sɔrɔ cogo min na i teliya ka na ni den ye an ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la. mon dieu quelle honte nous sommes d'accord le champagne pour quelques-uns nka ji sanima kɔni bɛɛ dama ka kan o la. halisa an bɛ tɛmɛ ni an ka masala in ye n y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na lamɛnbagaw masala in labɛnnen don sngp fɛ ale maa welelen bɛ an bolokɔrɔ ni o ye musa jara o ye chef composante ye mali ale ye o ye ani monsieur bukari kɔnde ale ye maire délégué ani min bɛ waribonko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ commune 5 mairie kɔnɔna la baro in a nafa ka bon kosɛbɛ nka bɛɛ lajɛlen labɛnnen don sa usaid ale ka jukɔrɔmadondoli o de hukumu kɔnɔna la Ɛɛ monsieur le maire halisa an tɛ tɛmɛ n'an ka ɲininkali ye bari ko in kun ye e de ye koyi. Ayiwa n bɛna ɲininkali min k'i la sisan sigida kɔnɔna la maa jumɛn ni jumɛnw de sen donnen bɛ aw ka baara in kɔnɔ waasa ka se ka aw ka musaka ninnu sɔrɔ ni an k'o ma jɔnniw impliquelen don ka se k'aw ka ressources ninnu sɔrɔ i bɛ se k'i da don o la k'o fɔ an ye parce que o yɔrɔ nafa ka bon kosɛbɛ. A nafa ka bon a nafa ka bon ɛɛ dugutigiw chef de quartier chef de quartier dugutigiw olu yɛrɛ ye administration ka maa laban de ye sigida la hmm? dugutigiw donc dugutigi n'a ka kankɔrɔsigiw dugu yiriwa tɔn cdq des comités de développement de quartier o b'anw fɛ yen o comité de développement de quartier olu diinɛ ɲɛmɔgɔw ni n ko diinɛw bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔw a bɛɛ b'a la diinɛ ma bɔ diinɛ la diinɛ ma bɔ diinɛ la diinɛ ɲɛmɔgɔw minnu bɛ komini kɔnɔ ɛɛ denmisɛn jɛkulu muso jɛkulu ani tɔn min bɛ sigidaw la n'o ye société civile ye u ɲɛmɔgɔw ani aw yɛrɛ laselikɛlaw kunnafoni dilaw donc nin fɛn fɛn bɛ sigida la mhm. nin bɛɛ lajɛlen ninnu ye a acteurw ye ninnu y'a cɛbɔw ye mhm. ɔ mɔgɔ wɛrɛw fana bɛ se ka sɔrɔ sigida kɔnɔ mhm. minnu ye maa lafaamuyalenbaw ye minnu lamɛnlen don kosɛbɛ n'o ye leader d'opinion ye o mɔgɔw n'u ɲɔgɔnnaw olu de jɔyɔrɔ olu de y'an tuloma tulomaw ye olu de ye tuloma tulomaw ye recotrade ɲamakala ɲɛmɔgɔw minnu bɛ sigida kɔnɔna la olu n'u ɲɔgɔnnaw bɛɛ i y'o fara kan o diyara n ye a tun taara n hakili kan donc olu olu olu bɛɛ lajɛlen olu de y'a tuloma tulomaw ye minnu bɛ se ka laseli kɛ ka mɔgɔw lafaamuya ɛɛ mɔgɔw ka sɔn ka wuli u yɛrɛ ye walima ni se kɛr'u ma u ka se ka u ka salenw sara salenw sara mhm. hakili la i bɔra ka nin yɔrɔ min fɔ sisan an lamɛnbagaw ye faamuyali jɔnjɔn sɔrɔ a la mhm. o b'a yira k'a fɔ sigida la mhm. walasa ka musaka fara ɲɔgɔn kan k'a sɔrɔ ka sigida yiriwa ni a ye maa si ma ɲin bɔ a la bari i da bɔra ka sigida maa bɛɛ fɔ sisan kelen kelen bari i ye kulu ni kulu ni kulu de fɔ o b'a yira k'a fɔ bɛɛ sen donnen don a baara in na o la baara ka kan ka nɔgɔya kosɛbɛ ɔ monsieur jara i bɔra ka o yɔrɔ fana mɛn farankan b'i bolo ka fara o yɔrɔnin kan bon n bɛ se ka yɔrɔnin min fara o kan c'est que effectivement a ye minnu fɔ o ye société civile ye mais o tɛmɛnen kɔfɛ gouvernement yɛrɛ ka sɛriwisida dɔw bɛ yen i n'a fɔ impôt impôt fana jɔdaba bɛ komini ka nafolo kanini na parce que wari caman bɛ olu de b'a minɛ ka taa bila trésor la i y'a faamuya donc ne tun bɛ fɛ ka min fara o yɔrɔ kan o y'o ye mais société civile yɛrɛ ka sen don a la vraiment o kɔni o ye tanu o kan ka la tanu transparence voilà et puis aw ka wari aw yɛrɛ da bɛ a don cogo la o ye baara ɲuman voilà o ye kelen filanan n'i y'a jateminɛ sugu minnu bɛ yen très souvent i bɛ taa sɔrɔ mairie yɛrɛ ka mɔgɔw tɛ sugu kɔnɔ u ni sugu kɔnɔ mɔgɔw de jɛra n'an ko délégation de gestion donc très souvent u bɛ délégation de gestion de kɛ ni mɔgɔw ye o bɛ kɛ kɛnɛya ta fan fɛ a bɛ kɛ asa i n'a fɔ ASACO ni CSCOM filɛ cogoya min na i n'a fɔ sugu kɔnɔ GIE dɔw bɛ yen i n'a fɔ minnu bɛ ɲaman cɛ GIEw de fana don nin bɛɛ lajɛlen ka kan ka komini dɛmɛ a bɛ se ka nafolo sɔrɔ cogoya min na u ka baara kɔnɔna la donc o fara sɛriwisiw kan ani eh, jama ɲɛmɔgɔw diinɛ ɲɛmɔgɔw tɔn ɲɛmɔgɔw dugutigiw CDQw eh, association des jeunes des femmes nin bɛɛ lajɛlen bɛɛ jɔda de b'a la bɛɛ jɔda b'a la wala Alhamdulilayi hakili la eh, baro in a bɛ ka faamuya kosɛbɛ mm. an bɛ dugawu de kɛ walisa ala ka faamuyali ko ɲuman k'a di sigida dugu mɔgɔ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma eh, monsieur le maire ne bɛna ɲininkali min kɛ e la sisan aw ka sigida kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o ye commune cinq ye yali aw ka nin musaka ninnu a sɔrɔ cogo a fara ɲɔgɔn kan a bɛ hakɛ jumɛn na sisan nɔ n'an k'o ma mobilisation des ressources a bɛ niveau jumɛn na an bɛ don min na i ko bi an tun y'a anticiper baro kɔnɔ mais i bɛ se ka segin a yɔrɔ kan k'a walawala an ye. Ɛɛ n tɛ se ka chiffre yɛrɛ fɔ yan nka alihamudulilayi a ka fisa dɔɔnin. ka tɛmɛ kunun kan anw ka sigida la anw ka mairie filɛ nin ye alihamdulilayi kalo si ma kɛ ko an dɛsɛra ka personnel sara yɔrɔ a bɛ daminɛ yen de ala k'an kisi ala k'an kisi ala k'an kisi i dɛsɛra k'i ka denbaya labalo i y'a dɔn i ma se ka balo d'u ma i tɛna taa fini ni taafe ni musɔrɔ kɔni san o donc o min filɛ nin ye o basigilen don o ka ɲi an ni dɛmɛjɛkulu minnu bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ ka se ka musakani minnu fara ɲɔgɔn kan dɔɔni n'i ye komini lajɛ sabu i yɛrɛ y'a a dana fɔ yan sisan i y'a mɛn a ye na n dɛmɛ n ka wara la a kunyanfan b'i bolo n'i ye komini lajɛ eh, baara kuraw bɛ komini kɔnɔ siraba kuraw bɛ ka dilan ɔ dɛmɛjɛkuluw ka jɔdaba b'a la nka an fana ka dɔɔnin b'a la o dɔɔnin de kosɔn dɛmɛjɛkulu b'i dɛmɛ donc an bɛ k'a ɲini de halisa caman ka fara a kan a dun tɛ fara kan ni komini denw yɛrɛ n'u ma faamuyali sɔrɔ fo k'u cɛsiri n bɛ se ka min f'i ye o la o y'o de ye ayiwa n hakili la ne ni lamɛnbagaw an bɛɛ ye o yɔrɔ faamuya kosɛbɛ monsieur jara e min ye jukɔrɔmadondonnaw ka cɛbɔ ye kɛnɛ in kɔnɔ a y'o yɔrɔ min fɔ farankan b'i bolo ka fara o fana kan wa bari cogo o cogo nin ko in tɛ taa aw kɔ bari sisan an y'a ye dɛmɛ jɛrɛ jɛkulu fɛ ni kɛmɛ kan ka don ko min na u b'a ɲini cogo bɛɛ la komini yɛrɛ fɛ u ka hali 40 pourcent di dɛmɛ jɛrɛjɛkulu bɛ 60 pourcent sara o kɔrɔ ye di e yɛrɛ y'i ka wara kunkolo minɛ fɔlɔ mm. donc mɔgɔ wɛrɛ bɛ n'i dɛmɛ a la ɔ yɔrɔ a da bɔra ka se yɔrɔ ma sisan o n'o bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na dɔɔnin mm. ni hakilina b'i la o yɔrɔ la ok eh, o kɔni moi je pense que an bɛ se ka mun fɔ o ye d'abord k'u fo mm-hmm. u ka cɛsiri la u ka cɛsiri la parce que n'i y'a mɛn bi aw bɛ ka se ka u ka baarakɛlaw sara komini bɛɛ tɛ se k'o kɛ bi dɛ komini bɛɛ tɛ se k'o kɛ bɔn o kɔrɔ tɛ fɛnɛ k'a fɔ ko sɔrɔta in bɛɛ bɛ ka se ka ladon sɔrɔta caman bɛ hali bi mun ma se ka ladon donc hali bi cɛsiri de bɛ yen ɔ an bɛ baara min fɛnɛ la bi n hakili la nin bɛɛ kan ka u dɛmɛ pour que dɔ bɛ se ka fara hali bi sɔrɔta kan dɔnku o b'a to n'a fɔra ko baara dɔ bɛ yen k'u ka na ni nin hakɛ ye min b'i bolo n'i y'o bɔ k'o jira a bɛ dɛmɛ nɔgɔya a bɛ dɛmɛ nɔgɔya ni hakilinaw yɛrɛ fana bɛ yen o bɛɛ bɛ dɛmɛ nɔgɔya o de y'a to depuis kuma ma se nin na ne ko n ko vraiment commune 5 dɛmɛli a ka nɔgɔn parce que déjà u yɛrɛ haminaw b'u la cɛsiri b'u la bon o ka fisa i ka taa k'a fɔ a ne yɛrɛ ka baarakɛlaw tɛ ka wari sɔrɔ n'i y'o fɔ dɛmɛjɛkulu dɛmɛjɛkulu ɲɛ a b'a ka minɛnw cɛ o don bɛɛ mm, fɛɛrɛ tɛ n kɔnɔ fɛɛrɛ fɔ n ɲɛ na o yɔrɔ bɛɛ a b'a ka minɛnw cɛ a bɛ taa ɲɛɲini fan wɛrɛ fɛ donc yɛlɛko tɛ dɛ parce que an ka commune caman bɛ yen bi n'i ser'u ma la première des choses olu b'o de ɲini mm-hmm. i bɛ taa sɔrɔ baarakɛla bɛ yen kalo wolonwula a ma sara mm-hmm. a fana bɛ yen mm-hmm. ale fana tɛ kuma mm. mɛ o bɛ fɛn caman de yira mɔgɔw b'a fɔ ko sɔrɔ tɛ sɔrɔ tɛ yen mɛ a bɛ fɛn yira mun t'o ye kalo wolonwula e bɛ sigilen e bɛ e ma sara sɔrɔ e, e ma kuma e ma taa so e ma ban baara ma a bɛ ko dɔ yira o donc ninnu ta vraiment komin eh, dɛmɛta don wa anw b'a fɛ komin caman de k'u fɛnɛ u lajɛ u bɛ ka baara kɛ cogoya min na k'a kɛ ten o de y'an bila nin baara la ale bɛ an ka foli b'u ye hakili la baro in mana tɛmɛ komin caman bɛna i sen da komin cinq ta danɔ la wali u na wuli ka se u ma ka taa misali ɲini u bolo n'ala sɔnna ma eh, monsieur jara eh, monsieur kote kɔnde halisa an bɛ tɛmɛ ni an ka masala in ye aw ka komin kɔnɔ sisan nɔ sigidenw n'an k'o ma sitɔyɛnw cɛ muso denmisɛnnin eh, jɛrɛjɛkulu yali olu jɔyɔrɔ bɛna se ka kɛ jumɛn ye aw ka musaka in ɲinini n'a kafoli la ɲɔgɔn kan ni jɔda kɛrɛnkɛrɛnnen minnu b'u la walasa u ka se ka aw dɛmɛ i bɛ se k'o fɔ an ye wa se ka n da don a la dɔɔni denmisɛnninw u donyɔrɔ ka ca u taayɔrɔ ka ca u ka laseli ka nɔgɔn ka tɛmɛ balikuw kan o kama an b'an sinsin denmisɛnninw kan an b'a fɔ sisan k'an ye denmisɛnnin bi duuru ta hmm? an ye denmisɛnnin bi duuru ta olu bɛna équipement marchand tous les équipements économiques olu bɛn'o bɛɛ resanse ka tila ka taa musaka nɔfɛ donc an b'an sinsin musow fana kan parce que hali a fɔli gatigi ye ni den ni muso i y'a fɔ cogo min na i da sera a ma o n'olu sɔnna dɔrɔn ça veut dire n'olu y'a faamuya n'olu y'a faamuya dɔrɔn baara tɔ ka nɔgɔn donc an bɛ an sinsinna olu kan ka se ka baara in kɛ anw fɛ yɛrɛ an ye sɛrivisi dɔ kreye yen a bɛ yen ko service de développement communautaire i y'a ye o bɛɛ ye yaasa an bɛ se ka an ni population yɛrɛ bɛ se ka citoyenw bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ cogo min na k'u lafaamuya u jɔyɔrɔ an'u ka hakɛw kan ani an yɛrɛ ka jɔyɔrɔ n'an ka hakɛ kan bɛɛ bɛ se ka dɔ kɛ cogo min na komini ka se ka yiriwa donc musow ni denmisɛnnin ninnu olu kɔni olu y'an sinsinbere ye n y'a f'i ye campagne de mobilisation sociale min n'an bɛna lancer an bɛna baara kɛ ni olu ye o baaraw bɛ taa taabolo minnu na bon peut-être que olu bɛɛ tɛna se ka walawala yan mais an kɔni b'an sinsinbere kɛ olu ye O ye sinsin bere ɲuman ye bari n'i donna an ka ga kelen kelen kɔnɔ bi i bɛ t'a sɔrɔ jeune min tɛ baara la a bɛ maa duuru maa saba bɔ par ga ɔ ni aw kɛra sababu ye ka bi duuru bɔ a la fɔlɔ o b'a jira k'a fɔ ŋaniya ɲuman bɛ mairie la o fana bɛ kɛ sababu ye jeunew bɛ confiance sɔrɔ u bɛ dannaya da mairie kan u b'u fa foni ka gabu ta baara in kɔnɔna la yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn kun fɔ hakilila ni hakiliina ni hakiliina ɲuman jara fara bɛ bolo yɔrɔ la ne hakili kuma tɛ tɛmɛn nin kan alhamdulilayi hmm. ayiwa halisa an bɛ tɛmɛ ni an ka baro ye monsieur Kɔnde eh, an bɛ don min na i ko bi hmm. fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn bɛ aw bolo ka se ka aw ka commune k'a bɔ nɔgɔ la hmm. en même temps ka se ka aw ka sɔrɔda ni o de ye aw ka ressources ninnu ye k'o fara ɲɔgɔn kan komi n'an ko k'o mobiliser jango an bɛ don na bi waati a ka gɛlɛn kosɛbɛ bari nin si nin baara in si tɛ taa lamaga lamaga kɔ n'o de ye don ka bɔ ye Bana dun jiginnen bɛ an kan n'an k'o ma ko koronavirisi nansaraw yɛrɛ ko covid-19 yala o tɛna kɛ sababu ye ka aw ka baara in k'a sen na sumaya dɔɔnin wa cogo cogo a b'a sen na sumaya jamana kolo girinw sɔrɔ ni musaka ta fanfɛla la n'o tɛ an ka maliba fana kolo ka girin jamana kolo girinw sɔrɔ ni musaka ta fanfɛla la a y'olu ta sumaya yɔrɔ min an kɔni an bɛ ala deli ye ala k'an kunnadiya nka o n'a ta o ta mɔgɔ t'i ban i ɲɛ koli ma k'a cilen don n'i taara mairie yɛrɛ la sisan i tɛ i tɛ mɔgɔ yɛrɛ ye kosɛbɛ an bɛ se k'a fɔ an ma bɔ election kɔnɔ election yɛrɛ la laselila juguw y'a fɔ mɔgɔw ye bana bɛ ta a bɛ ta a bɛ ta a bɛ ta maa hakɛ minnu kan ka taa voter hmm. camanba de bɔr'o la hmm. ɔ n'i y'a jateminɛ hmm. dan sigilen tɛ baara dan kura ma sigi baara baara waatiw la wa ko k'a daminɛ sɔgɔmada 7 heures 7 heures 30 ka taa bila selifana la n'o ye 14 heures ye pause t'a la a fiɲɛbɔ t'a la bɛɛ bɛ taa so ɔ a ka ca la maa kɛmɛ o maa kɛmɛ min tun bɛ tilelafana dun restaurant na brochette feerela fɛ yen a ka ca la bi duuru kɔni bɛ taa so hari ni bi duuru y'a dun ka sɔrɔ ka taa so bi duuru kɔni bɛ taa so o b'a ka warimisɛn to a kun ka taa so o restaurantigi o bɛ o ye misali ye fɛn tɔw bɛɛ lajɛlen kan donc an b'a an bɛ an ma sigi kɛrɛnkɛrɛnna bi bi na an bɛ yɔrɔ min na i ko bi ka o siraw bɔ ka stratégie dɔ développer par rapport à la pandémie mais a ɲininkali tenkura an na o b'a to eh, don nataw la teliya la an bɛna se an hakili ka jɔ a fɛ k'a lajɛ an bɛ se ka sira jumɛnw bɔ yaasa o kana mɛ o bɛɛ kɔnɔna la an kɔni bɛ jamana ka taabolo kɔ an bɛ jamana ka taabolo eh, o stratégie de mobilisation kɔnɔna la yali aw kɛlen don ka aspect genre ta en compte parce que n'i ko genre mɔgɔ caman ɲɛna ko muso dɔrɔn de ko don mhm. alors que genre kɔnɔna la bɛɛ b'a la mhm. lujuratɔ b'a la mhm. eh, cɛ b'a la denmisɛnnin b'a la bɛɛ b'a la est ce que aw kɛlen don k'o ta ba la aw ka ressource musaka ɲini kɔnɔna la an filɛ ka denmisɛnnin minnu ta sisan mhm. olu b'a la lujuratɔ dɔ b'a la mhm. musow b'a la musow b'a la mhm. cɛw b'a la lujuratɔ dɔ fana b'a la an yɛrɛ ka an yɛrɛ an ka conseil yɛrɛ n'i y'a lajɛ a muso ka ca dɛ hmm? n'i ye hali anw ka biro municipal lajɛ hmm. muso fila b'a la donc a ye loi 053 y'a respecté anw kɔni ye 52 n'anw m'a damatɛmɛ yɛrɛ hmm. an kɔni an kɔni bɛ k'a bonya o tuma an bɛ chapeau tirer commune 5 mairie ye maa bi naani ni duuru Ala ma hinɛna banbagatɔw la u cɛla maa bi naani ni duuru hakilila muso tan ni saba wa tan ni naani de b'a la hmm? hmm. ani adjoint fila hmm. deuxième adjoint o ye muso ye madame Katilé Adiaratou Sène cinquième adjoint o fana ye muso ye madame kulubali umu kulubali sur les cinq fila ye muso ye Ayiwa monsieur jara an da bɔra ka se u ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw ma sisan nɔ ka se k'u ka musaka ɲini fara ɲɔgɔn kan ayiwa mais an bɛ wagati min na i ko bi bana in bɛna sensumaya don a ko la ɔ kɔmi aw fana ni diɲɛ nafolobatigiw ni fɛɛrɛbatigiw bɛ ca la ɲɔgɔn fɛ aw ka projet dɔw bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ kɔmi USAID ɲɔgɔn yali fara bɛ e bolo ka fara kuma kan wali fɛɛrɛ bɛ e bolo k'a fɔ an ye baro in kɔnɔna la wa D'accord komi eh, baro bɛ mun kan o ye komini yɛrɛ nafolo bɛ se ka labɔ cogoya min na bon yɔrɔ nafolo eh, a bɛ se ka kani cogoya min na mhm. fɛn caman b'a kɔnɔ mhm. kalan b'a kɔnɔ mhm. eh, kunnafonidi b'a kɔnɔ sensibilisation b'a kɔnɔ bon euh, n'i y'a jate minɛ fɔlɔ anw tɛ baara kɛ tan dɔrɔn an ni arajow bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ni kominiw ka jɛɲɔgɔnya kɔnɔ mais an ka sigi k'a fɔ an bɛ na fɛnw enregistrer ka taa bila arajo la nin y'a fɔlɔ ye donc nin bɛɛ ye fɛɛrɛ dɔw de ye an bɛ ka mun don komini ɲɛkɔrɔ donc et puis u ka nin don u ka tagabolo la fɛnɛ hali tagalen ɲɛfɛ bon ala k'an kisi k'an tanga bi korola ko covid 19 bɛ yen bon don o don kasara dɔ de bɛ na la vie la an kan ka sigi ni nin ye wagati bɛɛ a ma mɛn an ye fɛn wɛrɛw ye mun tɛ nin ye koleraw yɛrɛ y'u tile kɛ yan koleraw y'u tile kɛ yan ebolaw y'u tile kɛ yan bon gouvernement kɔni b'a ka décision ta an bɛɛ lajɛlen b'o bato mais a kan an fana kan ka fɛɛrɛ de ɲini n'a fɛn suguw bɛ yen cogoya min na an bɛ se k'an ka baara kɛ lafiya kɔnɔ cogoya min na n'an k'o ma résilience voilà donc n hakili la eh, déjà comme a y'a fɔ a ɲininkali kɛli o ye hakili jigin a la. mais déjà il faut reconnaître que mun ye genre ye mhm. déjà olu b'o kɔnɔna la parce que baara caman bɛ o ko ko denmisɛnninw mhm. bon i bɛ taa sɔrɔ denmisɛnnin ninnu cɛla musomaninw b'a la mhm. i bɛ taa sɔrɔ lujuratɔw b'a la bon nin bɛɛ ye fɛɛrɛw de ye mun b'a to nafolo bɛ se ka ladon Cogoya bɛ jɛkulu minnu bɛ wari bɔ minnu b' an u ye ta bidon y'a jate minɛ diɲɛ magobatigiw ka ha in min ye o de ka bɛɛ ta an kɔmi y'o ta ayiwa hali an b'a fɔ an lamɛnbagaw ye k'a fɔ an b'an ka baro in de kɔnɔna na baro min n'a sigira SNGP fɛ ni olu ni lamerikɛnw jɛ bɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma sigida bɛ se ka bɔ nɔgɔ la ka yiriwa cogo min na an bɛ ka baro kɛ o de ka kɔnɔna la Ayiwa monsieur Jara ale bɛ an bolo kɔrɔ ale ye SNGP maa ye, unhun, monsieur Kɔnde ale bɛ mairie la commune V la baro in yɛrɛ a bɛ k'i sɛnsɛn ka se siɲɛ la dɔɔnin, unhun, nka halisa ɲininkali dama dama b'an bolo k'o kɛ monsieur Kɔnde la, unhun, monsieur Kɔnde aw ka commune kɔnɔna la yali aw kɛlen don ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn tigɛ an bɛ don min na i ko bi commune kɔnɔ Wasa bana in a kana wantangala ni o ye covid 19 ye bari n'a wantangalala a bɛ se ka kɛ sababu ye ka fiɲɛ bila aw ka nafolo ɲininta o kafo cogo la yali aw kɛlen don ka fɛɛrɛ tigɛ wa awɔ an bɛ an kɛlen don ka fɛɛrɛ tigɛ mhm. an seko damayira la bi sa eh, an ka meriw bɛɛ kɔnɔna la mhm. y'a dɔn eh, faso yɛrɛ ni dɛmɛjɛkulu u taara sugu kɔnɔ ka taa minɛnw sigi yen min b'a to mɔgɔw bɛ se ka u yɛrɛ tanga bana in ma ɔ mɛri yɛrɛ ye o ɲɔgɔn kɛ mɛri kelen-kelennaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ n'i taara i mana don dɔrɔn i b'i tɛgɛ ko u ka tuluni n'o ye zɛli ye i b'o k'i tɛgɛ la minnu bɛ baara la fana mɔgɔw bɛ yen ganw b'olu ganw didilen don u ma ani masikiw u ka se ka baara kɛ ɔ donc an ka o o action ani faso ka action olu de bɛ ɲɔgɔn dafa ka dɔ kɛ a ko la an kɔni bɛ o la population fana bɛ ka ladɔnniya. an filɛ ka minnu tɔgɔ fɔ nin ye sisan diinɛ ɲɛmɔgɔw ni ɲamakalaw ka tɔn n'o ye rekotaradi ani fɛnw ye mɔgɔw bɛ ka ladɔnniyali kɛ bon minnu bɛ na an fana fɛ yen n'olu bɛ bila ka na an fɛ yen parce que ni mɔgɔ bilala ka n'i fɛ yen n'i m'a bisimila ka ɲɛ a tɛna sɔn ka fɛn kɛ dɛ donc i b'a fɔ conseil national des jeunes fana ye mɔgɔ minnu bila ka na an fɛ yen ɛɛ jɛrɛjɛkulu fɛn fɛn bilala ka n'an fɛ yen an yɛrɛ fara olu kan k'u bilasira terɛnw kan misali la ne bɛ suguko hukumu kɔnɔna la minnu nana o hukumu kɔnɔna la an bilala olu ɲɛ k'u ni sugu ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen yira ɲɔgɔn na u kan ka jɛ ka baara kɛ cogo min k'o f'u ɲɛna u ka se k'u ka baara kɛ lafiya kɔnɔ donc o de ye anw ka fɛɛrɛ tigɛlenw ye yaasa a kana se ka eh, dankari an ka sɔrɔ la ka komini kɔnɔ a kana ah. dankari aw ka sɔrɔ la n hakili la lamɛnbagaw ye faamuyali sɔrɔ o yɔrɔ la eh, monsieur le maire n bɛna n ka ɲininkali laban n bɛna o tɛ wele sisan nɔ eh, an bɛ don min na i ko bi mhm. welewelekan jumɛn bɛ e bolo mhm. ka ɲɛsin i ka komini kɔnɔ mɔgɔw ma mhm. kɛrɛnkɛrɛnnenya la cɛ musow denmisɛnnin maakɔrɔba janko cogo min na aw bɛ musaka min ɲini waasa a ka ladon i yɛrɛ ko caman ma sɔrɔ nka dɔɔnin kɛra mais aw bɛ hakɛ min kɔ o ma se ka sɔrɔ cogoya si la ɔ welekan jumɛn bɛ e bolo k'a lase se u ma janko bɛɛ ka jɛ k'i cɛsiri ka fara mɛri ta kan o tuma la aw bɛ fɛ ka nafolo min sɔrɔ aw ka ɲinifɛn o ka kɛ sɔrɔfɛn ye n y'a fɔ yan n ko an ka ko bɛ komi n'a fɔ nasɔngɔ bɔla k'a fɔ ko tobilikɛla ka tobili kɛ n'a ye tobili kɛ ale b'a dun n'a diyara a bɛ sɔrɔ ka wari sara nasɔngɔ di donc ne b'a ɲini komini denw bɛɛ lajɛlen fɛ a kana kɛ o ye a kana kɛ o ye mun na sariya sariya bɛ komini denw ka fanfɛla la ko e ni min ka kan n'o ye i ka sigida yiriwa salen sarali ye k'e k'o sara n'i y'a sara n'i nimisi ma wasa k'i ka taa mɛri ɲininka n'i taara mɛri ɲininka n'i nimisi ma wasa k'i ka taa tribinali la tribinali bɛ mɛri ɲininka i pilasi la i y'a dɔn o ye ɲininkali ye dɛ donc an ka da ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn sɛgɛsɛgɛ fana parce que danaya tɛ sɛgɛsɛgɛli bali danaya tɛ sɛgɛsɛgɛli bali an ka da ɲɔgɔn na min ka kan ka min kɛ u k'o kɛ i ye misali i ye kumanin dɔ fɔ i y'a kun kɔri n bɛ taa ɲɛfɛ dɔɔnin sabalibugu yɔrɔ dɔ bɛ yen olu tɔnin dɔ tun b'olu bolo olu tun man'a ta k'a d'i ma u b'a fɔ ko ka wuluwulu sen hmm? alhamdulilayi olu ta ka tɔntin u ka pari association ta tɛ k'a fɔ n y'a ta k'a d'i ma min ka d'i ye taa k'a la dɛ wuluwulu komini y'o dɔn bi a ye taa sabalibugu o yɔrɔ la i ka ɲininkali kɛ komini ye dɛmɛjɛkulu dɔ ɲini le grand paris sud évry le grand paris sud mais yen ji tɛ ji nɔgɔ tɛ yen o non o banna i y'a faamuya donc baara fɛn fɛn bɛ kɛ la a bɛ kɛla komini denw de ye tiɲɛ don an b'a dɔn k'a fɔ ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ yen parce que o yɔrɔnin de fana ye gɛlɛya dɔ ye n'an y'a d'u ma u b'a dun n bɛ segin a kan sariya ko ko n'a y'a dun a nɔ minɛ a y'a don yɔrɔ min na a b'a labɔ e k'i ta kɛ dɔrɔn donc an b'a ɲini komini denw fɛ u ka faamuyali kɛ k'a dɔn k'a fɔ komini tɛ se ka yiriwa musaka kɔ wa musaka tɛ ɲini yɔrɔ wɛrɛ la dɛ a bɛ ɲinina komini de kɔnɔ a bɛ komini denw de bolo u k'u ka u k'u ka salenw sara dugu yiriwa salenw sara min kan ka min sara o k'o di komini ka yiriwa an b'o welewelekan de lancer ka taa komini den kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma a mana kɛ komini o komini ye mali kɔnɔ bɛɛ k'i ka dugu yiriwa salen sara bani an ka fadenya ɲɔgɔn na dugu yiriwa an ka fadenya ɲɔgɔn na o la an ka siraba dɔ siraba ninnu dɔ inauguration na a kurubonkari la faransi ambassadeur commune 5 kɔnɔ a ko bi a ka laseli la a ko ne nisɔndiyara bi n y'a dɔn k'a fɔ an ka dugudenw ka wari min bɛ di taayɔrɔ b'a la a taayɔrɔ filɛ o ye kunnawolo ye o ye kunnawolo ye nka o ye kunnadali ye dɛ tiɲɛ tɛ wa han ni a kunnadali ye mun ye a b'a a kan k'a to an fana k'a dɔn k'a fɔ anw ka yɔrɔ bɛ ka dilan ni walijamanadenw de ka nafolo ye. Mm. munna an yɛrɛ fana t'an ta bɔ k'a dilan donc an b'a ɲini commune denw bɛɛ fɛ bɛɛ k'i cɛsiri i ka fan i ka dugu yiriwa salen o sara commune ka yiriwa ayiwa an ka baro a kolo bɛ ka se siya na an ka sanni an k'an kɔ don ɲɔgɔn na monsieur musa jara ni ale ye chef composante 1 ye projet sngp kɔnɔna la mali la yan nɔ kumakan laban min b'e bolo nin baro in bɛɛ lajɛlen lamɛnni monsieur le maire ka walanwalanni kɔfɛ e bɛ se ka kuma dafa kuma jumɛn fara nin kan sisan an ka sɔrɔ ka k'an bɛn da ɲɔgɔn ye ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ala ka nin kɛnɛ ɲɔgɔn caya jamana kɔnɔdenw ka se ka faamuyali sɔrɔ donc euh, vraiment euh, nin kɔni anw bɛ kɛnɛ min kan nin ye nin y'anw sɛwa kɛnɛba de an sɛwa kɛnɛ don ka da kan an ni komini min bɛ kuma la bi a komini ka ta, eh, tagabolo a y'an nimisiwasa kosɛbɛ donc gansan tɛ k'an wulila ka s'u ma k'u wele komini ka ca mali kɔnɔ dɛ mais an y'a ye k'a fɔ déjà u bɛ ko dɔ de la min bɛ se ka eh, kɛ misali ye mɔgɔ caman ma o de y'a to an y'u wele ka na eh, hali bi a ye kuma dɔ fɔ n bɛ hali bi n bɛ n'o sɔn ji la eh, faransi anbasadɛri k'a fɔ k'a fɔ ale nisɔndiyara ko parce que a ka jamanadenw n'o ye faransɛw ye an k'a fɔ k'a da kan dɛ olu ka nisɔngɔ olu ka eh, dugu yiriwa dugu yiriwara nafolo o de o de bɛ ta o pi o fitinin de bɛ ta amerikɛnw yɛrɛ fɛ yen min bɛ ci ka na diɲɛ bɛɛ kama o tɛ tɛmɛ 1 pourcent kan kɛmɛ kɛmɛ sarala a tɛ tɛmɛ kelen kan dɔrɔmɛ kelen sinɔn tama kelen tama kelen 1 pourcent o tɛ tɛmɛ o kan o de bɛ tila diɲɛ jamana bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ wa o dɔrɔmɛ kelennin tagayɔrɔ min bɛ da amerikɛnw yɛrɛ ka eh, ɲɛmɔgɔw kan yan pour que k'o ɲini k'o dɔn anw de b'a dɔn k'o sɛgɛsɛgɛ anw de b'a dɔn u bɛ se ka miliyari di dɔ ma o ka wuli ka na ka n'o kelen tagayɔrɔ dɔn donc o kama a y'a fɔ cogoya min na mɔgɔw k'u ka salen sara ɲɛ ma mɔgɔw ka ɲini ka kunnafoni fana ɲini jagoya de ye u ka kunnafoni di sariya de y'u wajibiya u ka kunnafoni di a y'a fɔ cogoya min na fana ni u ma ni u ma kunnafoni ɲɛnama sɔrɔ u bɛ se ka taa se fo hali justice la ka t'u ka plainte kɛ sariya bɛ nin bɛɛ fɔ wari caman caman de bɛ ta la ka ka don fɛnw da fɛ mɛ a ka kan duguladenw yɛrɛ k'u wasa don u ka sigida la u b'u wasa d'u ka sigida la cogo di o ye k'a ɲini k'a dɔn mun ni mun de bɛ ka kɛ an ka wari a bɛ ka don da jumɛn fɛ u yɛrɛ k'u ka wari bɔ u k'a suivi kɛ a bɛ don da min fɛ k'a ɲini k'a dɔn nin bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ hali ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka komini dɛmɛ fɛnɛ i bɛ se ka dɛmɛ wɛrɛ kɛ o camanw fɛnɛ bɛ yen donc sɔrɔda caman wɛrɛw bɛ yen mɛ a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen gulonnen bɛ sɔrɔ minnu bɛ yen n'o ye takisi ninnu ye olu ka dugudenw ka musaka a bɛɛ gulonnen don o de la n'o bɔra ka ɲa à côté eh, u nana u ye wuluwulu dilan mɛ mɔgɔw de wulila k'a fɔ a wuluwulu bɛ k'an tɔɔrɔ donc n'an bɛ an bɛ pari kɛ an b'an ka pari don wuluwulu fɛ donc ni nin fɛn nin hakilina ɲuman kelen kelenw sɔrɔla dugu kɔnɔ a ka ca a la fɛ vraiment an ka problème caman bɛ ɲɛnabɔ o de tun bɛ ne fɛ ka fɔ ayiwa alhamdulilayi an lamɛnbagaw an ka kulun ale sera siya na n y'a fɔ ɲɛna cogo min na an tun bɛ ka baro de sigi bi sngp ale ka baro sigilen don wasa cogo min na sigida musakaw olu bɛ se ka sɔrɔ teliya la nɔgɔya la sɔrɔ cogo min na ka tila ka sigida k'ale layiriwa cogo min na an tun bɛ o baro de kɔnɔ bi o kɔnɔna la maa welelen minnu tun b'an bolokɔrɔ o de ye monsieur musa jara ye ale ye chef composante 1 ye mali sngp ale projet kɔnɔna la